biko unu ahụla ihe onyonyo anyị na-egosi unu n'ebe a oge kacha mkpa mmadụ nwere ike imere mmadụ ihe bụ mgbe ọ nọ ọ bụghị mgbe ọ nwụrụ ndị na-ebute ndị ga-ebute akpa rice ebute ya bụrụ agụụ na ilekọtaghị mmadụ anya bụ ihe gburu onye ahụ ị hụla mma ị hụla ụlọ ya ebe ọ nọ otu o si dịrị ọ gbakwara mbọ dị ka nwaanyị ibe ya ụmụaka ụmụ nwaanyị ibe ya si agba kama na ọ bụ otu chi si kee n'ihi na ụmụ ya bụ ndị kwesịrị ilekọta ya anya enwekwaghị nke nọ ọnwụ eburula ha sọ mma naanị ya nọ ọ bụ site na enyemaka ndị mmadụ o ji na-asurvive so i lee anya ebe a hụ ihe dị ebe a ị ga-ama na ọ gwụrụ ike ihe anyị na-arịọ bụ onye nwere ike inyetụrụ anyị aka imezitetụ ụlọ ya na ịhụ na o riri ezigbote ndi onye dị otu a ya gbatara anyị ọsọ enyemaka dịka ị na-enye Chineke ga-agọzi gị

ndewo aha Mgbọkwọ Chimezie bụ onye Amasu a na-anụ m n'Atani ejighị m di ejighị m ụmụ ụmụ m mụrụ agwụsịa ọ nna m na agbọtọ m na-ekpekwa chineke ma m nweta ndị iye aka ọ dịghị onye m nwere nne m anwụọ na nna m nwụọ mgbe mbụ ka a na-agụ afọ isii ugbu a amanịkwaghị m afọ na ọ merire n'afọ iri afọ iri ma ọ bụ na ọ gafebe onye nwe ebe a bụ nwa nwa nwanne di m ka ebe ka ebe ọ nọkwa ọ nwụrụ anwụ ọ nwụọla nwa agbọghọ mmadụ Okay. ọkwara m ka m pụrụ abalị ụnyaahụ ọkwara gị o bi n'Arụ ee o bi n'Arụ ee anyị abụọ nọbe ka ọ tọrọ nwụrụ anwụ ka ọdọ nwụrụ anwụ ada nwaanyị nwụrụ anwụ hmm. ọ na-anwụ na mbọtọ nwee onye iye aka ihe na-arịọ ụmụ Arụ ha meere m bụ ịnekọta m iwetara m ego m ji akpara ndi
biko ihe a na-ekwu bụ ka a gbata ọsọ enyemaka ị mara ahụ ihe ị ga-eme mee ya ugbu ọ nọ ndụ nwa obere enyemaka ọbụla ị ga-enye ka ọ bụrụ na ndụ a na chineke titukwara ihe na nwa ndụ ole ole ole ọ ka nwere ịnọ ka ọ nọ ya n'udo obi ga-adị anyị mma onye na-ekwu bụ Ụzọamaka ihe Arụ ji mara bụ Amaka Homeland iruo mụ inweta m inwetele ma ọ m ya ị chọkwana ịkpọ m n'ekwentị ma ọ bụrụ na ị nọghị adịghị ama ma ọ bụrụ na ị nọghị n'Arụ ebe a nọmba ị ga-eji enweta m bụ 080 63 69 6123 ka m kpọkwa ya ọzọ 080 63 69 6123 ihe anyị na-ekpe eh, ozi ọbụla i ziri ya ga-erute ya kama nọ n'ihi na ọ wụ memba anyị Assemblies of God mma na-ekpe na Assemblies of God Atani kama dị uto ọrịa na ngịnị ọ na-apụta tupukwa anyị na-abịa n'ụlọ na-eleta ya mara aga ọzọ mma ngwa nụ